Ifetu a Lahiri KTV tizibwera ndi mapologalamu mbambande ndipo mapologalamu a ifeyo timangonena chilungamo ndipo amakhala zoonadi zenizeni. Chomwe tikakupempheni tapangani like, share komanso subscribe pano pa Lahiri KTV kuchimake kwa nkhani komanso chonde musasiyire panjira video yathuyi imvereni ndikhulupira kuti muphunzirapo china chake chofunikira kwambiri ngati ndinu nzika ya dziko lino la Malawi.
tisabakire kuti a chakwera ndi abwana athu ayi koma tinene moopa yehova tinene mwachilungamo mwatchutchutchu mulamuliro wathu munali zambiri zotsamwitsa ndipo zotsamwitsa zimenezozo zinali zonena kuti hrdc ikadavuta koopsa ndi mmene zinalili zinthuzo Koma olo ndi tsiku limodzi lomwe HRDC sinabwere kudzudzula boma lathu, kwadzudzula a Chakwera kuti takozani izi, takozani izi. Ayi. Olo ndi tsiku limodzi kunena kuti tipangitsa mademo, kusowa kwa chakuti, tisachitenso kutchula a Malawi ambiri mukuzidziwa zonse zomwe zinalipo zofooka mu ulamuliro wa a Chakwera. Tisachite kukambanso, kuzibwereza, mukudziwa inuyo a Malawi. Mavuto anali ambiri. ambirinso kwambiri ife timavutika ndipo tinavutikadi koma hrdc sinabwere yayi kudzudzula olo ndi tsiku limodzi lomwe ayi nde ndikudabwa kunena kuti hrdc panopa ikubwera ifuna imuzunguze peter mutharika amapanga choncho a hrdc mukamakhala kumenekoko mukamakambirana mumaona kuti dzi- mukuona kuti dziko la malawi mukulikonda kodi anthu oti kunjako akuyankhula akunena kuti hrdc imamenyera ufulu chipani cha malawi congress party mundimvetsetse bwinobwino pamenepopo abale anzanga mcp mundimvetsetse bwinobwino hrdc inenso ndikuvomereza apapa ndi mmene zikukhalira zinthu mmene akuyankhulira anthu hrdc imamenyera chipani cha Malawi Congress Party osati Amalawi yayi. Umboni wake ndi uwu. Nthawi ya ulamuliro wathu mmene ndanenera kale muja HRDC sidadzuke. Idali chete. HRDC ikubwera panopano Peter Mutharika atalowa m'boma. Zomwe zitakuonetseratu kuti HRDC ndi ya Malawi Congress Party. Tisabise tinene chilungamo. Anthu akuganiza choncho komanso ineyo kuganiza kwanga ndikhoza kuganizanso choncho ndi mmene zilili zinthu. Kuganiza saletsana malinga ndi mmene munthu waonera. Ngakhale mmene ndikuganiza nthawi zina ndi tchimo, koma izizi zuchita kuonetseratu. A hrdc mwina mukanangokhala chete olo zaka zonsezi 5 years yonseyo Peter Mutharika asakonze zimene akuyenera atakonze inuyo mwayenera simumayenera kuyankhula mumayenera mungokhala chete chete amene munakhala mu chipa- mulamuliro wathu wa mcp chete yemweyonso mukanapitiliza mpakana dpp imalize zitabwera zipani zina atabwera mabungwe ena ndikhoza kuva komanso mabungwe enawo sangabwere panopa iyayi tiyeni tikambe tinene chilungamo chaka chomwe sichinathe munthu angakoze zinthu mukuiwala onena kuti mdziko munomu munali mavuto ambiri kodi munthu angakoze mavuto kwa miyezi iwiri kwa miyezi itatu tatiyeni pena pake tizilikonda dziko lathu A hrdc tatiyeni tizilikonda dziko lathu tisamapange zinthu kukhala ngati kunena kuti za against ndi munthu wina wa apapa zikuchita kuonetseratu kuti ulamuliro wa Peter Mutharika mumadana nawo mumadana nawo chifukwa nthawi ya ulamuliro wa ife inuyo mukanavuta koopsa chifukwa kunali zambiri zofooka komanso pempho langa ndikuwalirira azibale anga ma Congress Party musanyadire zimene zomwe apanga hrdc Kaya mukuwapasa ndalama mukuwatuma kudzera kwa iwowo kuti azikuyankhulirani kudzera mmademo, chipanichi mukuchimaliza. Malangizo anga aulere amene ndingakuuzeni, chipanichi mukuchimaliza. Mukuchimaliza bwanji? Chipani chathuchi mukuchimaliza chifukwa chonena kuti anthu kunjaku akuyankhula kunena kuti HRDC ndi ya Malawi Congress Party. HRDC imamenyera ufulu Malawi Congress Party not Amalawi. Mwapawona pamenepo umboni ndi onena kuti, mwachitsanzo, mene ndanenera kale kunena kuti ulamuliro wa Peter Mutharika, ulamuliro wa Chakwera kana I mean ulamuliro wa Chakwera munali zambiri zotsamwitsa, HRDC sidadzuke idakhala chete. Umboni oyamba umenewo. Two, ku parliament kunapita anyamata okaphulitsa matayala, mmodzi mwa anyamata amenewo anali wa HRDC. Do you think kuti a Malawi angaganize bwanji pamenepopo inuyo mungoganiza. Angaganize bwanji? Sanena kuti HRDC ndi ya Malawi Congress Party n'chifukwa chake akunenanso kuti HR HRDC ndi ya azifwamba si yoteteza a Malawi ayi. Pamenepopo a Malawi Congress Party muyenera musamalitse kwambiri chifukwa akukuipitsirani mbiri. Ngati mukuona ngati kuli njira yonena kuti mukugwiritsa ntchito HRDC kuti izunguze dpp, mukuononga chipani chathu cha Malawi Congress Party. Chipani chathu mukuchimaliza. Mukuchimaliza chifukwa chonena kuti umboni waukulu zedi wogwirika umboni, mnyamata uja anapita ku parliament uja wa HRDC uja, umboni wokwanira umene ujawu. Umboni wokwanira. Nde aliyense Mmalawi mwina akukamba kunena kuti, mchifukwa chake mukuona mma social media mu, HRDC ikungotukwanidwa. ikungotukwanidwa kuti mademo amene tikaonetsana komweko mwaona amalawi adazindikira kunena kuti bungwe ilili ndi la malawi congress party nde ife a mcp ngati tikunyadira khalidwe limeneli kuti hrdc izipanga zimenezizi ikumaliza chipani cha malawi congress party chomene ndimafuna ndikuuzeni chimenecho hrdc ikumaliza chipani cha malawi congress party chifukwa aliyense malawi muno hrdc wadanayo kukhosi olo ndilineyo sizoona ayi kukhala wa mcp sichifukwa kuti ine ndingalephere kudzudzula pena pake polakwika kuti ndizingobhakira paja ndinena kale kuti simabhakira zopusa ayi hrdc ine ndikuyidzudzula ndipo ndikudana nayo ifuna imalize chipani cha malawi congress party chomwe mungadziwe ndi chiti ndi chimene chocho hrdc musayitenga kuti muyigwiritse ntchito kuti mupezere zofuna zanu kudzera ku hrdc kuti izunguze Peter Mutharika ayi mukatero mukubetsa chipani mukuchithetsa Malangizo aulere amenewa azibale anga a Malawi Congress Party, mcp mukuimaliza chifukwa aliyensetu wada kukhosi ndi HRDC. Muone imagine, tangoganizani anyamata azikwanje aja ndani amene akusangalala nawo? Akusangalala anthu amene ali kumeneko komko. Muthanso kuona ma social media mmene zikukhalira. olo social media ili apo chabwino za ma social media mazidziwa koma amalawi ambiri asangalala ndi kumangidwa kwa anthu amene ajawo akapatsidwa belo akamva zoti awamangaso zikumasangalatsa kwambiri kusonyeza kuti anapanga zinthu zosakomera amalawi yayi zimene zinapangitsa mcp kugwa ndi zinthu zake ngati zimenezizi nde apa mukubwera hrdc ikubwera ikukanena kuti ifuna ipange zakuti zakuti zochita kuonetseratu kuti hrdc ikugwiritsidwa ntchito ndi malawi congress party mwaona simuchikonda chipani chathu musanyadire kuti hrdc ikupanga zakuti zakuti kudzera mwa inu kuti mukuyituma kudzera mu hrdc kuti izipanga zakuti zakuti mukuthetsa chipani cha Malawi Congress Party chomwe mafuna ndikuuzeni azibale anga Malawi Congress Party ndi chimene chocho hrdc anthu adada nayo kukhosi 5 years yonseyi yangokhala du olo akanangodzukako olo masiku awiri ndikudzudzulapo zinthu ziwiri zingapo tikanati mwina adabwera koma olo koma munachitika ma blunder ambirimbiri tisabhakire tinene moopa yehova tinene moopa mulungu kwa amene amamuopa yehova andivomereza koma kwa amene yehova samuopa anena kuti uyu si- si wa si wa mcp amene akubhakira dpp ayankhula zimenezozo koma kwa amene amamuopa yehova andimvetsetsa zomwe ndikunenazi mcp tikuyimaliza apapo ndiye ndikuwuzeni mark my word mcp tikuyimaliza a hrdc zachita kuonetseratu kuti inuyo bungwe lanu silomenyera ufulu amalawi yayi Bungwe la HRDC silomenyera ufulu a Malawi, likumenyera ufulu Malawi Congress Party mmene akunenera anthu ndipo ndi zoona inenso ndikhoza kuyikira kumbuyo. Nde bungwe limeneli inenso silikundisangalatsa chifukwa likufuna litionongere chipani chathu. Likufuna litionongere chipani chathu. A mcp musanyadire zimenezi ayi. Kaya mukuwapatsa ndalama, musanyadire. Zowapatsa ndalamazo umboni ndilibe. Koma ndikungonena apapa, muku- kaya mukuwapatsa ndalama, kaya simukuwapatsa ndalama, ndangodutsamo, sinatchole nkhwani. Mundimvetsetse aMalawi pamene papa ndangodutsa sinatchole nkhwani koma nditafuna nkhwaniwo ndikhoza kuta ndikhoza kutchola chifukwa inenso ndili ndi ufulu nkhwaniwo nditafuna ndikhoza kutchola popandanso vuto lina lilonse amenewo ndi malangizo aulere amene ndimafuna ndikupatseni inu a mcp ndabwera panopa pa air chifukwa chonena kuti kuyankhula mwina umu ndi umu sizimamveka ife sitimamveka kuti tikuyankhula iyayi alipo anthu amene amati akayankhula ku malawi congress Ka- party mumawamva ine ndimabwera pano kuti mwina mundimve ndikabwera pa air pano kuti mwina mundimva ife mtundu wa malawi uthenga wanga usewu uf- uwafikira pamene tikapita mwina mbali yakuchipani kuti tiyankhuleko uthenga wathu umangoponderezedwa supita patali ndiye awa ndi malangizo aulere hrdc chitani manyazi umunthu muzikhala nawo muzikhala ngati anthu ophunzira ngati anthu oti munapita ku sukulu muchita kuonetseratu umbulu wanu wonse komanso muchita kuonetseratu kuti dpp mumadana nayo kuopsa Zimene zikupangisa kuti anthu ayikondere konderebe dpp yo adane nayo mcp chifukwa akudziwa kuti hrdc ili pa mgwirizano ndi mcp. Mnyamata wanu uja anapita Ku parliament uja amamuti ndani kaya dzina lake ndamuiwala mnyamata amene ujayi amene adaononga hrdc yomwe amalawi onse adana nayo kukhosi osati amalawi onse koma amalawi ambiri adana nayo kukhosi hrdc. Simunadzudzule kuti mnyamata wanu wapezeka nawo ali gulu limene lija munangokhala chete. Ndiye tikudabwa kuti panopa mukubwera mufuna muzunguze Peter Mutharika koma dziko la Malawi mumalikonda? Zikuchita kuonetseratu kuti inu nkhani ndi ndalama. Mwapatsidwa ndalama kuchokera ku Malawi Congress Party. Tisabise iyi. Tisabise chabwino tinene chilungamo. mwapatsidwa ndalama inu kuchokera ku Malawi Congress Party kuti muzipangisa zi- mademo musokoneze Peter Mutharika tiyeni timuyamikire ndidanena kale kuti Peter Mutharika akapanga bwino tizimuyamikira chimanga zibala thutu matumba manyumba alimo thumba limodzi limodzi anthu alandira ubwino oposa pamenepo tatiyeni tizikhala anthu oyamika tatiyeni ndale zathu zisamakhale za umbuli ayi tizipanga ndale zokonda dziko lathu la Malawi osati ndale zofuna kuononga dziko la malawi ayi chifukwa choti wina akutipatsa ndalama akutikhutitsa mimba zathu mimbazo mukukhuta nokha muiwale zoti ku- muganize zoti kunjaku amalawi ambiri ali ndi njala timuyamikire Peter Mutharika chimanga akugawa kuzinthu zofunikira kwambiri panopa tikuyembekezera feteleza koma mufuna mupange zinthu zoti munjenjemeza inu munthu wangosankhidwa kumene chaka sichinathe inu kuti mmene ati mubwere mwina after two years komanso inu a hrdc simene aso kubwera olo five years ithe olo Peter Mutharika atapanda kukwaniritsa zonse inunso simene akudzuka Mmene mukhale chete. Chete amene munakhala wa chipani chathu chikulamulira. Chete yemweyo apitirire. Mabungwe ena mwina atabwera tikhoza kumva. Nchifukwa chake mukungotukwanidwa pa social media chifukwa zomwe mukupanga ndi zinthu zopanda nzeru. Ndiye muzidandaula kunena kuti anthu akungotitukwana akungoti. Muziona chomwe chatsitsa dzaye kuti njovu ithyoke mnyanga. Tiyeni tikonde dziko lathu a Malawi. HRDC takudandaulani kwambiri inuyo mufuna muononge chipani chathu cha Malawi Congress Party. Ngati akuluakulu a Malawi Congress Party mukundimva panopa musanyadire zopusa zimenezizi mukuipitsa chipani cha Malawi Congress Party. Mukuchiipitsaipitsira kuti amalawi adeledebe kukhosi 2030 inuyo tizapezeka kuti ife tapeza mavoti ochepa kwambiri kusekelera zinthu zopusa. Amalawi tu panopa adachenjera. Amalawi tu panopa ada- adapenya. Tizidziwa zimenezozo. Tisamaiwale zi, mawu amenewo tisamaayiwale iyayi. Mwandimva azibale anga a mcp? Tisamaayiwala mawu amenewo. HRDC ikumaliza chipani cha Malawi Congress Party ngati ingabwere pansewu ndipo a Malawi sakukondwa nayo HRDC chifukwa akunena kuti ndiyomenyera ufulu Malawi Congress Party not a Malawi. Pamenepopo nde muganize muone nde Malawi wa leroliyu mene alili wa pano muganiza kuti inuyo Malawi Congress Party 2030 idzawina? Mnyamata yekha uja anapita ku Parliament uja kukaphulitsa ma teyala manager wa HRDC uja. Zochita kuonetseratu HRDC ndi bungwe la zigawenga not loteteza Malawi. Koma loteteza mwina chipani chathu cha Malawi Congress Party. Mawu amene ndimafuna ndiyankhule mamawa uno ndi amene. Ngati ndalankhula molakwika a Malawi mundikhululukire.
Wamkulu wa mcp wadzudzula mcp komanso Trapence pa mchitidwe omwe ali nawo wa zionetsero kudana ndi chipani cha dpp komanso Trapence mukuona pamenepopoyo anapita kukamuona Namiwa nthawi yomwe anavulazidwa ndi zigawenga za Malawi Congress Party pamene iyenso anali support zigawengazo ndi omwe anatumanso.